Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, abalị iri abụọ na ise n'ime ọnwa Maachị, afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVET Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. onye ị na-anụ olu ya bụ ọmalịcha nwaada Igbo chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya otu a kpọkwasịrị ụmụada Biafra worldwide enyela nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu Obianọ mkpụrụ ụbọchị asaa ịrịọ Bianca Ojukwu bụ nwunye ochie dike n'ala Igbo bụ Dim Ọdịmegwu Ojukwu lara mmụọ mgbaghara ma ọ bụghị ya na ha ga-azọchi n'ụlọ ya dị na Sugarland Texas na mba Amerịka wee menyere ya ihe ihere n'otu ozi nke onye isi otu a bụ nwaada Ndidi Amaka E nakwa nwaada Rosemary bịanyere aka n'ime ya n'aha otu a bụ nke e nyefere n'aka ndị nta akụkọ otu a kọwara agwa nwaanyị a kpara dịka arụ bụrụkwa ihe ihere bụ nke na-ekwesịghị ịhụta n'etiti ndị inyom n'ala Igbo otu a sịrị na agwa a ọ kpara kụsasịrị usoro idu n'iyi ọrụ nke aka na-achị steeti Anambra bụ ọkammụta Charles Chukwuma Soludo n'abalị iri na asaa nke ọnwa Maachị afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ ozi a kọwara sio na n'ụbọchị ahụ Odoziakụ Ebelechukwu Obianọ menyere onwe ya ihe ihere site n'ịkpa agwa na-ekwesịghị ekwesị ọ sịrị na e mere ka ha mara nke a site na nkọwa nke Bianca nyere na nwaanyị a ṅụrụ mmanya n'isi ụtụtụ tupu ọ bịawa na ya bụ mmemme bụkwa nke kpatara o ji wee wụọ onwe ya n'ala ụmụada Biafra gbarụrụ ihu megide mkparị ahụ nke Ebele kparịrị Bianca bụkwa nwunye Ọdịmegwu Ojukwu lara mmụọ Ikemba nke mbụ n'ala Igbo ochie dike a na-asọpụrụ ha sịrị na ha tụrụ anya na ebe ọ bụ na Odoziakụ Ebele na Bianca bụcha ụmụada Igbo na ha kwesịrị ịbụ ndị nlereanya tụmadị Ebere n'onwe ya n'ihi na ugo a na-ekili ekili adịghị mma ịtụ ntụ ya mere ha kpọkuru ya ka ọ rịọ Bianca mgbaghara n'ihi mkparị ahụ o nyere ya n'ihu ọha mmadụ ha nyere ndụmọdụ ka mmadụ abụọ ndị a kpaa udo n'etiti ha ọ bụrụ ma ha agba ọnyụpa ime nke a na ha ga-azọchi n'obi ya dị na Sugarland dị na Texas na mba Amerịka maka imenye ya ihe ihere ha jikwara ohere ahụ kpọkuo ụmụada n'ala Igbo n'ozuzu oke ka ha sonyere otu ahụ na mbọ ha na-agba ịhụ na a tọhapụrụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi DSS ma nwetakwa nnwere onwe Biafra n'ihe ndapụta ọzọ yiri nke a nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu Obianọ arịọla aka na-achị steeti Anambra a họpụtara ọhụrụ bụ Ọkammụta Charles Soludo mgbaghara. Arịrịọ mgbaghara a na-abịa n'ihi njinji ahụ jiri n'etiti ya na Bianca Ojukwu bụ nwunye onye ọchịagha Biafra lara mmụọ bụ Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu na mmemme idu n'iyi ọrụ nke Soludo n'obi ọchịchị gọọmentị dị n'Ọka n'ụbọchị Tọzde izuụka gara aga. Dịka a hụtara ya n'ihe onyonyo ndị fesara n'ikuku, nwunye aka chịburu steeti Anambra bụ Ebelechukwu zọpụrụ njem dịka mmanwụ a na-akwa aka gaa n'ebe Bianca dumo n'oche ma malite ịgwa ya okwu dị aṅaa bụkwa nke kpasuru Bianca iwe Bianca na nzaghachi ya kuliri n'oche ahụ were ụla maa ya na ntị ma mapụ ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya ma mgbe Ebele mara amụma ịzaghachi ya ka a bịara kpọpụ ya n'ebe Bianca nọ ka o sila dị n'otu ozi nke Ebelechukwu zipụrụ ọ rịọrọ Soludo mgbaghara tinyere ndị ọzọ a maara aha ha na ndị bụ isi a hụrụ kwaba okpu na mmemme ahụ sio na o nweghị ihe ngọpụ ọbụla ya pụrụ ịkọwa dịka ihe ga-eme ka ọ kpaa ụdị agwa ahụ n'ụbọchị ahụ ọ sịrị na ndị maara ya ga-akọwa na kemgbe afọ asatọ ya bụụrụ nwunye aka na-achị steeti Anambra na ya na-ewulite udo ma na-egosikwa afọ ọma ya site n'atụmatụ enyemaka dị iche iche bụ nke ọ na-enye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ya mere na o nweghị ihe ngọpụ nke ya pụrụ iji wee kpaa ụdị agwa ahụ ọ kpara n'ihu ọha mmadụ ọ rịọkwara ndị steeti Anambra n'ozuzu oke ka ha gbaghara ya N'otu aka ahụ, otu a kpọkwasịrị Justice and Accountability for All agwala Bianca ka ọ rịọ ọhaneze mgbaghara maka egbe ọnụ nke ya na Ebelechukwu Obianọ gbara n'ihu ọhaneze. Otu a n'otu ozi ha zipụrụ bụ nke onye isi ha na odeakwụkwọ ozi ha bụ Maazị John Ifeanyi nakwa Kamela Jude bịanyere aka n'ime ya n'Abuja n'ụbọchị Wenezdee gara aga kọwara agwa ahụ Bianca kpara dịka nke jọkara udere na njọ ma bụrụkwa mkparị nye ndị Igbo nakwa ndị ọyị ha ha sịrị na nwunye Dim Ọdịmegwu Ojukwu kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere agba onye nwere obi nne dịka nne ndị Igbo niile onye nlereanya nye ụmụ agbọghọ na ndị agadi, onye na-egosipụta nsọpụrụ na nkwanye ugwu ma n'ụlọ ma n'ama, bụkwa onye pụrụ ibu aha nke di ya hapụrụ. Ya mere ha kpọkuru ya ka ọ gaa n'ihu rịọ ndị Igbo niile nakwa ndị Naịjirịa mgbaghara. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu agwala ụlọikpe ka o nye iwu ka Naịjirịa kwụọ ya iri ijeri naira abụọ na ise dịka ego iti aka n'obi. Kanu gwara ụlọikpe ukwu etiti dị n'Ụmụahịa na steeti Abịa ka ọ manye ọchịchị etiti ka ha kwụọ ya ụgwọ a dịka ihe iti aka n'obi maka nnwụchi ha nwụchiri ya nakwa mkpọlata ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị site na mba Kenya. Ọ kọwara ego a dịka ihe iti aka n'obi bụ maka ihe mgbu ha wetara ya n'echiche nke ime mmụọ, mmetụta nakwa n'anụ arụ tinyere akụ enwe enwe ya nakwa ihe ndị ọ gabigara n'ihi mmegide ugwu ruru ya onye ndu otu IPOB kwuru nke a n'otu akwụkwọ ọ gbara n'ụlọikpe site n'aka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ Aloy Ejimakọ bụ ebe ọ kọwara nwụchi a nwụchiri ya na Kenya dịka ihe na-ezighị ezi Aloy kwupụtara sio na ya ga-eduru ndị otu iwu gaa n'ụlọikpe nke ọkaikpe Evelyn Anyadike nọ n'isi ya ka o mejupụta ugwu ruuru Kanu. N'otu ozi nke Ejimakor zipụrụ, ọ sịrị na akwụkwọ ọ gbara bụ iji kwupụta ihe na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu n'usoro e ji wee kpọchie ma kpọlata Nnamdi Kanu bụkwanụ mmetọ ugwu ruuru ya na okpuru akara nke iri na abụọ mpaghara nke anọ iwu metụtara ugwu ruuru mmadụ na mba ụwa. Igbo bụ Igbo ndị ọma chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVET Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ị nọ n'otu ndị agha ugbu a na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu ABVET na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ha naanị nyopuo ha n'akara nwa udide bụ www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202 250 0001 onye ị na-anụ olu ya bụ ọmalịcha nwaada Igbo chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ otu jikọtara ndị nkụzi ọkwa ha dị elu n'ụlọ akwụkwọ mahadum n'ala Naịjirịa bụ SSANU nakwa otu jikọtara ndị na-abụghị ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu bụ NASU ekwupụtala mfanye aka n'ụkwụ ha izu abụọ bụ nke ha ji adọ gọọmenti aka na ntị bụ nke e yiwere ịmalite n'abalị Sọnde bụ abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Maachị. Otu kọmitii nke otu abụọ ndị a ejikọrọ ọnụ sịrị na mfanye aka n'ụkwụ a bịara dị oke mkpa n'ihi ịgba ọnyụpa nke gọọmenti ikwu okwu n'akwụkwọ ozi nke ha degara ya na mbụ bụ nke ha nọrọ yie egwu ịbanye na mfanye aka n'ụkwụ ọ bụrụ ma emezughị ọchịchọ ha. Otu ndị a kpọrọ oku ka a gbasoro ntụziaka nke ngalaba ha niile n'ụlọ akwụkwọ mahadum nakwa ogbe ọmụmụ ihe dị iche iche etinyere aka. Ihe ndapụta a bịara dịka mfanye aka n'ụkwụ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ka na-aga n'ihu bụ ASUU. Ọnụ ọgụgụ mmadụ ndị a na-apụghị ịgụkọ ọnụ alaala mmụọ dịka a gbara ọtụtụ ụlọ obibi ọkụ n'ime obodo Moon nakwa Mbakriyo na okpuru ọchịchị kansụl Kwande na steeti Benue mgbe ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọchịnnama wakporo mpaghara ahụ n'ụbọchị Wenezde mwakpo emeela ka ndị mmadụ hapụ ime obodo ha rie mbọmbọ dịka ọtụtụ mmadụ ka na-efu efu ndị bi na mpaghara ahụ bụ ndị kwupụtara ọnọdụ a sịrị na ndị ọchịnnama kuchiri ime obodo ndị a tutu ruo ọtụtụ awa bụ nke tinyere ndị mmadụ n'oke ụjọ otu nwaafọ ime obodo Kwande bụ Atimaga Timothy kwupụtara sio na ọnọdụ a ka a na-ahụkwa n'ime obodo ya bụ bụ Mbadalo wọd n'ọchịchị kansụl Kwande ọ sịrị na ndị ọchị nnama na-egbu ndị mmadụ na-agbakwa ụlọ obibi ọkụ ka o sila dị ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Catherine Anene n'oge a kpọtụrụ ya sịrị na ya enwetabeghị ozi banyere nke a dịka o kwere nkwa ime ka anyị mata ka eke si anya anwụ ndị bi n'obodo dị iche iche na steeti Benue ezutela ibu agha nke ndị Fulani na-eji egbe achị nnama na nso nso a dịka ọtụtụ mmadụ tụfuru ndụ ha Otu nwoke bụ onye ndị uwe ojii nwụchiri ma boo ya ebubo na ọ bụ onye nkwado Biafra anwụọla n'ụlọ mkpọchi ndị uwe ojii. Ọ bụ Kanunta Kanu bụ nwanne onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu zipụrụ ozi a n'akara nzirịta ozi Twitter ya. Kanunta mere ka a mata sio na a nwụchiri nwoke a bụ Ọzụma Bright Chimezie N'abalị iri na atọ nke ọnwa Maachị bụ Mọnde n'ọchịchị kansụl Ishielu na steeti Ebonyi ma ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya mara amụma ugboro ugboro ịga leta ya mana ndị uwe ojii ekweghị ya na njem ahụ ọ gara n'abalị iri na asaa nke ọnwa Maachị. Kanunta sịrị na Ọzụma lara mmụọ n'ụlọ mkpọchi ndị uwe ojii ụnyaahụ dịka ọ gasịrị abalị iri a nwụchiri ya. O boro ebubo sio na e gburu nwa okorobịa egbu. Nke a na-abịa dịka a tọhapụrụ Gloria Okorie bụ nwa agbọghọbịa gbara iri afọ abụọ na otu bụkwa onye e boro ebubo na ọ na-agbara ndị otu IPOB nke dịka ọ gasịrị otu narị mkpụrụ ụbọchị na iri ise ha nwụchiri ya ma tukpuo ya n'ụlọ mkpọrọ. Oke ihe isi ike emeela ka gọọmentị mba Ghana belata ụgwọ a na-akwụ ndị a họpụtara n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ma chapụ ya pasentị iri atọ n'elu ya. Ọ sịrị na ha ga-awụnye iri ijeri abụọ n'akụnaụba mba ahụ iji zọpụta akwụkwọ ego ha bụ Cedi. Otu a ka obi ọchịchị mba ahụ depụtara n'akara nzirịta ozi Twitter ha. Obodo a dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba Afrịka ezutela mbuli elu n'ogo ọtụtụ ngwaahịa nakwa okwutukwu ụgwọ e ji eji. ikikere ego Cedi ha bịakwara daa ruo pasentị iri abụọ nye dọla n'ime afọ a n'ihi nsogbu akụnụba. Ọkwa a bụ nke onye isi ala ha bụ Nana Akufo-Addo mapụrụ bịara dịka ụlọ ọba ego ukwu ala ahụ kpebiri ibelata ego mgbaziri ha ruo narị abụọ na iri ise, bụ nke kachasị a hụtarala. n'ime obodo ahụ kemgbe. Nke a dị iche n'ihe a na-ahụta na Naịjirịa bụkwa ebe ndị a họpụtara n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị nọrọ nnọọ na-ekpori mgbe ebe ndị ogbenye na-ata ikikere eze. Ụmụ ogbenye na-ata ahụhụ dịka ha na-ezute nsogbu bụkwa nke sitere n'ọtụtụ ngwa enyemaka nke bịara rịa elu. Ngwa ndị e ji enyere ndụ aka site n'achịcha bred, ọkụ latrik, mmanụ ụgbọala, ngwa nri, njem okporo ụzọ na nke ụgbọelu arịchala elu karịa otu narị pesenti mana ndị nọ n'ọkwa ọchịchị ajụla iwepụ otu naira n'elu ego a na-akwụ ha bụkwanụ nke ndị mmadụ kpọrọla oku ugboro ugboro ka e metụta ya aka iji wee hụ na a zọpụtara akụnụba obodo ahụ mana eju ele nne gị kokororoko ebe ọ dị ka ha na-enwe ọṅụ n'ụdị ahụhụ a ndị a na-achị achị na-agabiga Igbo bụ Igbo ndị ọma, n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVET Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike, onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O, onye ị nụrụ olu ya bụ ọmalịcha nwaada Igbo. ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ka emesịanụ